H. Phiri kukulandiraninso mu pulogalamu yatsopano ya Baibulo Yankha imene tizithandizana mwa zinthu zina zimene zimativuta zolembedwa m'Baibulo komanso zonenedwa ndi anthu kuti kodi tingaziyankhe motani. Ndili ndi m'bale wanganso muno.

A. Kwa lero ndimafuna tithandizane ku za wokana Khristu, pachizungu timati Anti-Christ. A. Tikapita ku Buku lathu lopatulika 1 Yohane 1 Yohane 2 vesi 18 amafotokoza za wokana Khristu. Ndiye funso langa likulunjika pa makamaka kuti kodi okana Khristu amenewa kwenikweni ndi ati? A 1 Yohane yomweyo chapter cha 2 so chomwecho makamaka pa verse ya 22 akuyankha bwino funso limeneli akuti ah, yemwe akana kapena kuti alesa kuti Yesu sali Mkhristu, ameneyo ndiye okana Mkhristu. Ndiye kuti ndi yankho ndithu lomveka pa 1 Yohane uh, chapter cha 2 pa 22. Ah, zikomo kwambiri ma- omvera okondedwa nonse konse komwe muli mosakutayitsani nthawi tangovundukulani buku limene wanena ndithu mtumiki wa mulunguyu 1 yohane 2 vesi ya 22 ndipati tingapeze yankho lonena kuti kodi okana mkhristu amenewa ndi ati Ah, m'bale wanga mwambuye tikapitanso ku buku la chivumbulutso Chivumbulutso 13 amafotokoza za chirombo, amafotokoza ndithu za chirombo. Kodi chirombo chimene akumachifotokoza ku Chivumbulutso 13 ichi chikugwirizana bwanjinso ndi awa okana Khristu? Poona zolembedwa M'buku la Danieli 8 ndi 7, machaputala amenewo, titha kuona kuti kodi chilombo ndi chani. Makamaka ndiyankha kuti kodi chilombo ndi chani kuti tiziwe kuti chikufanana bwanji. Mmene Danieli amafotokozera akamati chilombo m'masomphenya ake, amaimira ngati ulamuliro koma ulamuliro wake wankhanza. Ndiye ulamulirowo, chifukwa choti ndi wankhanza, makamaka nkhanza zake pa uzimu wa anthu ena kapena pa Chikhristu, a, ndi chifukwa amachitcha chirombo. Ndiye kwa chirombonso chimene tikuchinena ukukuchi ndicho chankhanza makamaka pa okhulupirira Yesu Khristu, chifukwa chirombo chimenecho sichingadzalole, chitakhala kuti chabwera, sichingadzalolenso anthu azitchula Yesu kuti ndi Mkhristu. Chidzafuna kuti mwina ichocho tizichitchula kuti Mkhristu ndi chifukwa chakenso ichichinso chitha kukhalanso okana Khristu, Antichrist, ndiye kuti titha kunena kuti ndi zofanana ndithu pamenepo.

uh, ku Chivumbulutso 13 ko amanena kuti uh, nambalayi ndi nambala, chiwerengero cha nambalayi ndi nambala ya munthu kusonyeza kuti ndi munthu ndithu uh, nambala ya munthu patha kumveka kuti tikangonena kuti ndi munthu wauchimo monganso mwa malembedwe a 2 Atesalonika chaputala cha 2 vesi ya 3 titha kungonena chocho kuti ndi munthunso wauchimo ndiye kuti nambalayi Ingofunika basi mwina mwake itakhala kuti yangowerengetsedwa kuti kodi tiziwe kuti kodi nanga munthuyo tingamupange point ndani.

Papa dzina lake amatchedwa Papa ndithu mtsogoleri ameneyi timakhala ndikumva mphekesera imene kuti zayambika ndi Papa ndithu ndi zoona kapena zimangokhala zakuti kungokhala zaboza
Ah, pali mfundo zingapo zimene anthu amatha kuzitsatira kuti amfike pomutchula pomuyipisa papayo pali mfundo zingapo zimene amaziganizira kwa iyeyo ah, ndinenapo mfundo ziwiri Mfundo yoyamba uh, mu Chigiriki 666 yo imalembedwa m'masimbozi eh? uh, ngati x ndi e koma e wakeyo akamakhala wa mkonjo ah, m'musi mwakemo mokhala ngati ku- kutsogolo kuja akupitirira pang'ono ndiye amakhwechera pansi pachocho osa asafanane ndi g eh? koma asafananenso ndi anti ndiye ah, amalembanso ngati ah, c okhalanso ndi mkonjo tinene kuti chikwakwa zilembo zitatu zimenezo x e wamze- wamzereyo ndi c wamzere okhala ngati chikwakwa ndiye ah, ah, tika- tikatenga manambala awiriwa tikatenga zilembo ziwirizi masimbozi awiriwa x ndi chikwakwachi pazokha zimayimira ah, mkhristu ndipo ah, iyu payekha iyu wa- wamkonjoyu payekha amakhala ngati kuti ndi serpent kapena kuti njoka Ah, m'baibulo tikakamba za njoka timatanthauza za ah, ah, satana ndiye ah, amatengano zinali zilembo zimene zikuyimira mkhristuzi pakatipo ndikuyikapo chinachake chosonyeza kuti serpent kapena kuti njoka zimene zikutanthauza kuti ah, ah, satana Ah, kapena kuti chirombo chimenechi chiza- chizayambika pa mkhristu chizayambika kapena kuti kwa anthu amene amamuziwa mkhristu Ah, ndipo amene amamuziwa mkhristu anthu amene amamuganizira kwambiri kuti amene atha kukhala wapamwamba otatha kuyambisa chifukwa ineyo ndimamuziwa bwino ndine mkhristu komano ulamuliro ndilibe ndi povuta, ulamuliro uli ndi papa nde anthu amaganiza kuti papayo ndi amene chiza- chizayambike pa ichi motengera ndi malembedwe amene zimakhalira chifukwa izinso zolembedwazi zikumalembedwa kuti kulikulu komweko ndiye anthu chifukwa chake amaganiza zimenezo okeleta muno ndithu opera ndakusatirani ndithu ndikumvaninso atumiki mwangoti mwafotokoza nditomvera kumverani ndithu tsopano pamene panopo mwafotokoza ndithu za masimbol amenewa ndiye zikugwirizana bwanji kwenikweni masimbol mwafotokozawa ndi kuti mphamvu imene idzachokera kwa papa nanga zikugwirizana bwanji tafotokozani kuti omvera akumveseni bwino bwino kuti pali communication ya mtundu wanji communication yake ili ponena kuti ngati uh, Mmalo mwa ma sikisi sikisi, ife timalemba ma sikisi atatu, iwowo amalemba zilembozi, a, zilembozi ngati, a, mmene ndanenamo, X, E, wamkonjo, ndi C, wamkonjo. Zilembozi, nkumapezeka kuti ziwiri zimene akuziphatikiza pa chinachi nkumakhala kuti zikusiyana, Satana ndi Mkhristu. Ndiye ngati zikuphatikizidwa, nchifukwa chake amaganiza kuti, ah, ndiye kuti, a, ngakhalenso. a nthawi imeneyoyo ndiye kuti chinthuchi chidzayambikira pachani pa anthu oti akumuziwa kapena mu mpingo tinene choncho mwachidule mu mpingo eh, ulamuliro wa 66 ukuyeneka uzayambire mu mpingo motengera ndi mmene zinthuzi apapa amazilemberamo chifukwa sizimayeneka kutero kuti mwina mwake olo pa yesu paja yesu ndiye tiyikepo phiri mkatimo mwina iye phiri su pameneponso pakhala kuti pakusokonezeka pamenepo ndipake apapa anthu amaziona choncho Okay, uh, mosatayitsa nthawi omvera mwafotokoza kuti pali mfundo ziwiri mungatifotokozereko mfundo ina yomaliza Ah, mfundo yomaliza ndiyonena kuti pa chipewa cha mmutu cha mtsogoleri wa mpingo wa roman catholic ah, papa ah, panalembedwa mawu a mchilatini chiyankhulo cha chilatini oti Vicarivs Vicarivs Filidae Vicarivs Filidae ndiye uh, vicar payekha amatanthauza kuti mwana wa Mulungu ndipo Filidae amatanthauza kuti uh, mulowa malo Mukundimvetsa? Ndiye ngati iyeyu akutche, aku, aku, akuzi, aku, aku, akulolera kuti iyeyo pa, pa chipewa pake palembedwe mlowammalo wa Mwana wa Mulungu, pamenepo ndi pamene anthu amafika pomamuganizira zoipa. Pamenepo. Chifukwa ngakhalenso uh, antichrist ameneyuyu azazitcha payekha ngati mkhristu akazafika potengera uniform imene wavala eya imene kusonyeza kunena kuti iyeyo ndiye kuti adzakhala amene azakhala ameneyo potengeranso ndi yi- zimene zikubwerazo kuti zizatchedwa ndani Yeah. zizazitcha pazokha mkhristu mwa, mwa manenedwe a baibulo ndifake anthu amamunena ndani kuti a- uyu ndi ndi amene akuzafikira kuzayamba zinthu ngati zimenezi Nangano mwafotokoza ndithu mmene mwafotokozeramu, nanga mawu amene wawa mwafotokozawa akugwirizana bwanji ndi malemba oti akapezeke kuti akhala manambala ndikukapanga 666? Mwina kutheka kuti pali akumvera ena akudabwisidwa pamenepo. Eya, ya, ya, ya. Amatchula za vicar, vicar si nambala iyayi. Eya, amatchulaso zina zimene si manambala iyayi, nanga akumvera mungawafotokozere bwanji pamenepa ndithu za Chilatini? Tikanena kuti Vicarius Filii Dei ndi mau omveka bwino tikawatanthauza ku Chichewa mulowa mmalo wa mkhristu. Olo inu muli okhulupirira simungafike size imeneyo kumadzinena kuti ndi mulowa mmalo wa mkhristu eeh ndiye ndi mbali inanso imeneyo yonena kuti ya uchimo iti ya kulakwika kwa chinthu chikuyambira pamenepo ndiye tipitanso kumbali ina otinso ma letters wonso uh, Vicarius Filii Dei tikamuika pamodzi kuiika mmanambala ma numeral nambala ma amenewo ma, ma, nyu- ah, ma roman numerals pa chizungu ndiye kuti ti- tikumapezanso kutinso ikumakhala 66 poti baibulo linanena kuti wanzeru atani kuti ndipo anzeru anawerengesa ndiye atawerengesa muzina limeneli An analiwerengetsa dzina la papa ndikupezeka kuti dzina la papa li Vicarius Filii Dei likupanga 666. Iwowa analiwengetsa motere. A akumachotsa ma ma letters amene akuwaonawo kuti amakhala ma nambala eti ndiye. Akawachotsa amenewawa ndikuwasintha ku manambala manambalawo nkuwaphatikiza kuti ndi imene ikumapanga 666. V, komanso I, komanso C, L ndi D ma ma letters amenewa amakhala ma Roman numerals amakhala manambala ndithu ndiye V amakhala ngati ndi 5. i. amakhala ngati 1. C. amakhala ngati uh, 100. Um, L amakhala ngati 50 ndipo D akuyimira 500. Ndiye uh, tikaphatikizano pamenepo tikuona, tikaona bwinobwino tiona kuti ma V alipo awiri pa dzina limene Vicarius Filii Dei, uh, ma V alipo awiri imene ili 10. Uh, komanso ma C ndi mmodzi imene ili hundred uh, komanso L ndi mmodzi imene ili 50 komanso uh, D ndi mmodzi imene ili 500 sindikudziwa mukaphatikiza mukumatani pamenepo. A, apa tikaphatikiza mmene mwaneneramu 2 ndi ta ta ta, ee ikugwera 666.

Ndithutu m'bale wanga. Ah, ine ndithokoze ndithu chifukwa cha mayankho anu amene mwapereka. Ah, omvera ine nditsazikire pamenepa. Ndithokoze kwambiri poti munali nafe kupeza mathandizo a mafunso amene anali ovuta. Kutheka kuti nanunso munali mukuvutika ndi mafunso amenewa mwapeza nawo mayankho. Ah, kwa lero tisiyirane ndithu pomwepo koma ndingopereka mwayi kwa omvera nonse.

And apo tingonena kuti ambuye akudalitseni okondedwa chonde tiyeni tiziyesetsa kulapa tchimo chifukwa nthawi imene ikunenedwa apa nde yatsala pang'ono chonde talapani ambuye akudalitseni mudzina la yesu khristu amen